Ne cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye segu vingt-quatre bi an y'an ka cɛkɔrɔba bisimila n'ale tɛ mɔgɔ filima ye an ka bɔlɔlɔ siraw kan segu vingt-quatre kan n'o ye monsieur Fode Sidibe an ka karamɔgɔ don an ka professeur don Fode i ni wula an b'an lajɛbaa bɛɛ fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo hali bi a bɛ kan kelen de kan taabolo ɲuman an b'a fɛ an n'aw an ka jɛ k'o ɲini ka jɛ k'o waleya wasa an ka lafiya sira ye an bɛna babu dayɛlɛ i ko segu kɔnɔna na eh, kalafili min n'ale bolo da mɛ marisikalo tile mugan ani kɔnɔntɔn mhm. ayiwa o kalafili kɔnɔna na lisi kɔnɔntɔn o de kɔnɔ bi segu yan a lisi kɔnɔntɔn bɛɛ cour constitutionnelle fana proclamé na mhm. ayiwa ba Fode eh, in na mhm. ayiwa cour kɔni u ye so u ye file fiyɛ ayiwa compétition bɛna daminɛ ayiwa i yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye bon compétition bɛna daminɛ ni cour constitutionnelle la ka file fiyɛ sow bɛ wuli mais anw ka so minnu wuli a sen kelen n'a sen karilen ka ca dɛ parce que ne ɲɛ bɛ ɲinɛ élection la ɲinɛ élection bɛna taa maa kelen kelen de kan a se ka taa lisi kan anw fɛ yen yan nɔ parce que bɛnkan dɔw b'a la maa to o to bɛnkan bɛ se ka kɛ cogo min na ɛɛ Dawu an ye ŋunuŋunu kuma dɔw mɛn ka sabati ka tigɛ ka sɔrɔ a la k'a bɔ dɔw yɛrɛ wulilen don k'e bɛ ka kumaw don ɲɔgɔn na ko Allemagne ye huit mars o fini bɔ ko k'o tɛmɛ olu fɛ ko nka ko i bɛna n'i ka carte NINA ani i ka carte d'électeur ye ko ni o tɛ k'i t'o sɔrɔ ko taafe saba saba bɛ di a ne ko k'o ye ko kura ye dɛ ɛɛ Allemagne n'o ko k'a b'a dɛmɛ a ka tɛmɛ gouvernement ka sira fɛ a ka ONG dɔ ka sira fɛ o bɛ faamu mais parti politique ka sira fɛ n ko ne m'o ye fɔlɔ parti politique kɔni bɛ se ka dɛmɛ maa wɛrɛ fɛ mais ka jama dɛmɛ parti politique ka sira fɛ n ko m'o ye nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye min fɔ segu ye minnu bɛna kala ta an bɛ min f'u ye u ka to u danbe kɔnɔ fɛn o fɛn n'a kɛra i ka hɔrɔnya n'i ka danbe kɔfɛ malangula don sitanɛ baara don wa a kɔlɔlɔ a bɛ yɛlɛ de sigilen kan dɛ an kɔni an b'o ɲini segukaw fɛ wa n b'a ɲini segukaw fɛ n'u ye maa o maa y'a la ka taa campagne kɔnɔ fo ka taa élection kɛ k'a ban k'a fɔ k'e de bɛ kɛ ka yala ka wari di i bɛ kɛ ka yala ka mɔgɔw hakili yɛlɛma ni fɛn nafamafɛn dɔw ye wasa i n'i ka laɲini sɔrɔ ne ko u bɛɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan u k'a fɔ an ka sɛbɛn dilan parce que anw ye maliyɛn ɲumanw de ye an yɛrɛ ɲɛna donc min man ka kɛ min bɛ segu lagosi min bɛ mali lagosi min bɛ farafinna bɛɛ lagosi anw k'an k'o kɛlɛ k'o bɔ an senkɔrɔ ɲɔgɔn tɛ an bɛ taaɲɛ min ɲini o tɛ sɔrɔ ayiwa bafode an ka foli b'i ye o yɔrɔ la segu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ alliance dɔ bɛ yen asma ɛɛ eh, ɛɛ eh, eh, asma codem urd udd ani mpm mm-hmm. ayiwa alliance ɛɛ nin ye parti duuru faralen ɲɔgɔn kan mm-hmm. komi an ka émission kɔrɔ la an bɔra n'a ye k'a fɔ ni parti farala ɲɔgɔn kan ni waridanya tɛ ko dɔ don i yɛrɛ hakilila ye jumɛn o la bon ninnu kɛlen ɲɔgɔn kan ninnu bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ n'i sigi k'a lajɛ u bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ ayiwa ninnu da tɛ waridanya ye parce que parti ko élection ko ma dabɔ wariko kama a dabɔra dannaya de kama a dabɔra yɛrɛdɔnbaara de don ɔ n'i y'aw kɛlen ɲɔgɔn kan ko wariko i b'a sɔrɔ aw b'a fɛ ka mɔgɔ de bɔ o hakilila kan ɔ o alliance sugu ninnu anw tɛ se k'o faamu parce que parti politique kelen de kan ka wuli k'i jɔ n'i ye fɛn min jira jamana na hali n'i ma se a kɔko la a siɲɛ fɔlɔ la i bɛ segin a kan ka segin a kan i bɛ gɛrɛ mɔgɔw la i b'i ka kuntilenna fɔ i ni mɔgɔw bɛ jɛ mais parti politigiw ka t'u kɛ ɲɔgɔn kan pururu ko diden kisɛ aw ko an bɛ taa élection na anw bɛ jɛ ka taa élection na aw bɛ jɛ ka taa élection na mais aw bɛ fanga de ɲini mais élection bɛ kɛ kun min kama o t'a hakili la o o tɛ yen ɔ i yɛrɛ y'a ye o i bɛ scène politique kan segu yan i b'a kan mali kɔnɔ e ye parti politique jumɛn wulilen don la k'a fɔ n ka militants bɛ nin dugu in na n bɛ taa yen k'u kɛ ɲɔgɔn kan jamana ka kan ka taa cogo min k'o ɲɛf'u ye anw yɛrɛ taabolo ye min ye k'o ɲɛfɔ pour que a ka don mɔgɔw kunkolo la k'a dɔn ɛ mɔgɔ bɛ se ka sali n'i ma sɔrɔ salisura kalan aa ni karamɔgɔ ye mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan k'a ye sali a ma salisura bɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ ala ko kɔni tɛ ayiwa lisi filanan bafode o filanan ye o ye rpm ye ani adema ani adp maliba olu fana o ye parti saba ye olu farala ɲɔgɔn kan o bɛɛ ye parti kelen ye
o ne ni parti ninnu a bɛɛ parti kelen a bɛɛ ye adema kelen fanga de b'u bolo u bɛ se ka bɔ sira minnu bɛ pour que k'a kɛ ɲɔgɔn na ka fasiya sigi k'u sago kɛ n'olu ma fara ɲɔgɔn kan i ye adp maliba o de tun bɛ opposition na waati dɔ la o mais o fana nana bɔ o ɔ yɔrɔ rpm mati opposition ko k'o la adema mati opposition ko k'o la o bɛɛ ye kelenw de ye donc ils se retrouvent maintenant alors ka élection kɛ mais n'ala sɔnna ɲinɛ élection an b'a kɛ maa tɔgɔ la an t'a kɛ parti tɔgɔ la parce que parti tɛ yen fanga ɲininaw de bɛ yen o fanga ɲinina minnu bɛ yen u hakilila ye jumɛn ye an ka jamana bisi k'a tulu bɔ faantan mana kɛ min ye o y'a yɛrɛ ye an ka sira t'o la ɛ e ye sisan i t'u ye bolila segu fan bɛɛ fɛ hmm. segu mɛnna bɛɛ b'u dɔn segu burusi kɔnɔna siraden bɛɛ b'u dɔn nka a to ka tabani i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ bolila sisan ka taa burusi kɔnɔ yɔrɔ dɔ la o ye nɔ cɛ olu t'a kuma dɔn olu t'a sira dɔn ni maa ma bila u ɲɛ député olu t'a sira dɔn ni maa ma bila u ɲɛ nka u taa bɔ burusi ne yɛrɛ bɔra dɔw kan a ma mɛn ka taa u se yen nɔ a ne kabakoya wa u n'u ka mɔbiliba ninnu de bɛ taa kan ne burusi ɛɛ nin ye faama ye dɛ ɛɛ nin nɔ a y'o bila ala de ye faama ye ala de y'an da anw ka kɛ maa sɛbɛ ye n'o tɛ a dɔw faama ka bɛn anw t'o sɔrɔ donc olu kɛ ɲɔgɔn kan olu ye parti kelen ye ka ban u k'a ɲini ayiwa n'an bɛna alliance sabanan na bafode an ka débat de citoyenneté kɛnɛ kan sabu ka jamana kɔnɔden ni fasoden bilasira waa kelen ni waa fila minɛni ani ka taa lampandɛriw don kare kɔnɔ k'a fɔ k'olu tɛ élection ye lisi sabanan o ye fare an ka wuli cnid faso yiriwatɔn ani eh, prvm ɲɔgɔmɛni ani pds ani psp ani pmk mouvement mali kanu mm-hmm. olu fana lisi lisi wɔɔrɔ eh, parti wɔɔrɔ o farala ɲɔgɔn kan eh, n'i ye nin parti wɔɔrɔ ye prv fasoko an dɔw dɔn kosɛbɛ mais tɔ ninnu lidɛri n k'olu bɛɛ ko ko ye seguka ye seguka bɛ wuli ka taa gurupu dilan seguya k'i b'o fɛ n'i ye maa sɛbɛ n'i kelen tɔgɔ de fɔ hmm. n'i ye baara ɲuman kɛ i kelen tɔgɔ fɔ n'i ye baara jugu kɛ i kelen tɔgɔ fɔ o tuma ninnu sirannen de don k'u jɔ u cɛya jɔyɔrɔ la wa parti politique yɛrɛ kan ka sigi ni cas min ye parti politique kan ka taabolo min kan o sirannen don de ye n'u bɛ t'u kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a fɔ a n'an kɛ ɲɔgɔn kan an na jama sɔrɔ o tɛ jama y'a bolo wa u yɛrɛ k'a lajɛ k'u sigi dɔw de ye jama min sɔrɔ jɔni ka jama don a jɛkulu jumɛn ka jama don a jama bɔra mini n ko de fɛ o tɛ pati politiki o tɛ taa ɲɛ sira ye o o kɔni nin sira dɔrɔn an bɛ fanga ɲini n'an m'a kɛ tan dɔrɔn nin de y'a taabolo ɲuman ye an bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ cogo o cogo an k'a ɲini ten n'an yɛrɛ ma sɔrɔ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan maa si ka maloya t'a la n'o tɛ pati politiki fɛn o fɛn taara gurupe ɲɔgɔn kan ko didenkulu ka sɔrɔ ka wuli k'a bɛ fanga ɲini a fanga ɲinilama don o bɛ dɔn mais a faso jɔlama tɛ parce que a ti dɔn yɛrɛ yo a ti dɔn min don jɔni bɛ se k'a fɔ ko eh, eh, ne de sababu la tɔw yɛlɛla o tɛ yo donc jɔni bɛ se k'a fɔ ko ne de ka eh, militants électeurs ne de y'u convaincu hmm. ni n ka faso jɔ kuma ye n'u votera ne ye jɔni bɛ se k'o fɔ nin kɔni ye jɔba da de ye a bɛ jɔba da bɛɛ b'a sama i ta ban n'a nana bɔ kɛnɛ kan ni min ye jɛgɛ min sɔrɔ a b'o pepele da kun o dɔrɔn o baara de ye nin n'o tɛ nin tɛ baara sɛbɛ o
ayiwa bafode an ka foli b'i ye o yɔrɔ la ni an nana lisi naaninan na sa o ye eh, n'an ko a ma ko rpdm sɛki modibo jara nasa modibo ale ka parti o ye olu kɔni ka olu ma taa alliance la olu taara sabu parti pati créé la cogo min olu taara ten a bɛɛ ye u ka pati tɔndenw ye u lisi dilan tun ma taa alliance la
o ye olu kan ka fo u ye fɛn sɔrɔ o kan ka fo u ma fɛn sɔrɔ o kan ka fo parce que pati bi dilan ni hakilila min ye u y'o baara de kɛ ayiwa n'u mana don fɛn bɔ la k'a fɔ an bɛ don mɔgɔw n'u hakili cɛ ni nafolomafɛn ye ni nafolo ye n'u m'o kɛ u ye parti ka baara kɛ parce que n'anw ka fɛn o fɛn donc an ka cɛkɔrɔbaw caman fɔ an ye dɛ fɛn o fɛn Modibo Keyita a laban kɛra o mɔgɔw y'a justifier ko maaninfin tɛ kɛ foyi ye i ka danbe n'i ka hɔrɔnya kɔ tiɲɛ ɔ donc ni maa min y'o hɔrɔnya jira n'a ɲɛna o RPDM tɛ n'a ma ɲɛ o rpdm don maa kana ko kɛ ka siran a kunko ɲɛ ɔ n'i siranna i kunko ɲɛ dɔrɔn i bɛ kɛ jɔnyɔrɔ dɔ la dɛ donc rpdm mɔgɔw n b'u fo u ye parti baara kɛ
Ayiwa fode n'an nana n'an bɔra yen sa an bɛna n'an ko a ma ko faso baara n'u b'a fɔ a ma ko faba olu ye indépendant ye sabu ko parti ye mɔnɛ don u la donc u yɛrɛ bɔra kolo la wa candidat dɔw bɛ sinzana gare la candidat dɔw bɛ ba kɔfɛ fila yɛrɛ bɛ segu yan dɔw bɛ sansandin u ka ca u ka candidat ka ca yɔrɔ caman na ayiwa olu ye indépendant u wulila k'u jɔ u yɛrɛ ye indépendant pati kɛmɛ fila ni kɔ jamana kelen kɔnɔ aw ni maa si miirila tɛ kelen ye miirila si t'a la k'a fɔ bɛ se ka min jira jɔn la k'a don partiw la a fɔra ko ka place ɲini kuma mun y'u bila jɔn na place ɲini tɛ yan olu tun tɛ parti la o u tɛmɛna kulu dɔ de fɛ wasa na jɔyɔrɔ sɔrɔ n'u m'o sɔrɔ a gano dɔrɔn u bi wuli k'u jɔ sisan u taara kungo kɔnɔ u tulo laban ma ye mun yɛrɛ ye ha donc olu filɛ fɛn na olu ye fanga ɲininaw de ye ne tɛ indépendant yɛrɛ jate fiyewu k'a fɔ ko fɛn k'olu n'o tɛ ka nin je e wolola yɔrɔ min na e sigiyɔrɔ la e ko ko n bɛ tɔn na ne y'o tɔn baara kɛ k'a ɲɛ i ma maa si sɔrɔ e bɛ taa ko indépendant e kan ka taa yɔrɔ jumɛn maa de t'i bolo n'o tɛ a ɲɛmaa la tɔn bɛɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye bɛɛ se ka kɛ tɔnden bɛɛ se ka den den bɛɛ ti kɛ mɛri ye bɛɛ ti kɛ kɔnseye ye bɛɛ ti kɛ minisiri ye bɛɛ ti kɛ perezida ye minnu y'a a bɛnna min kan hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔ n'a ka fɛn sigilen don hɔrɔnya kan a bɛnna min kan waati min na a y'o ko waleya ni minnu garisɛgɛ d'olu la k'u ta maaya ni eh, tiɲɛ kan k'a fɔ a anw kun tilenna nin bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ nin hakɛ in na eh, an ka tɔn tɔgɔ la jamana kunko la a b'o ta a b'o bila yen kɛ mɛ n'i y'a ye aw ma bɛn o kan aa o da b'a jukɔrɔ dɛ N'o tɛ faso ko dila ne ma bɛnbaliya y'o kɔnɔna na n ma bɛnbaliya y'o kɔnɔna ni min y'a kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ sigi a bɛ fɔ a ye nin kɛ nin ma ɲɛ kana segin a kan n'a seginna a kan tuguni a b'a dɛn kɛrɛfɛ mɛ o ka taa k'ale bɛ taa fanga ɲini aa o bɛ fanga ɲini k'a min ye ani fasodenw b'a ɲini k'a min o tɛ kelen ye dɛ donc olu ka indépendant olu b'a ɲini ka ko dusu de bɔra k'u bɛ mɔnɛ b'u yɛrɛ la mɛ u t'a ɲini ko faso jɔ
ayiwa bafode n'an bɔra yen lisi fila wɛrɛ bɛ yen n'an k'a ma ko parɛna ale ni eh, sinasi faso hɛrɛ mm-hmm. olu bɛ yen mm-hmm. olu bɛ jɔ cogo ni rpdm ta tɛ kelen u y'u jɔ u sera o u jɔra u ma se u jɔra o kelen kɔni o bɛ dɔw ye o mm-hmm. nka u k'u miiri dɔɔnin sinasi faso hɛrɛ sumana sako a ye fɛn kɛ jamana in kɔnɔ min dɔnna ni mɔgɔ sɔnna min ma nka n'i y'a ye a tɛ jama sɔrɔ a ka tɛmɛ ni hakilina ye u kana kɔrɔtɔ dɛ u kana galabu kana kari u ka tɛmɛ ni baara ye parena u ka yɛlɛma yɛlɛma bɛ opposition na

ni min tɛ maa ye ani min ye maa ye aw bɛ lisi kelen kan a ye maa lajɛ parce que mali sera yɔrɔ min ye fɛn ɲinini an kana jɔ a la ko ye fɛn ɲuman don hali ni juguman bɛ sɔrɔ nɔfɛ nka anw yɛrɛ de ka ɲɛ yɛlɛ k'an ka baara kɛ n'o tɛ anw tɛ ka député ta député k'a fɔ k'a b'a sago kɛ cogo di e tɛna fɛn ɲɛfɔ anw ye i t'an kunko dɔn ka t'o défendre n'an y'i ta i bɛ taa vitre finman dɔ ka don an t'i ye i t'an ye ka sɔrɔ k'i jɔ ko n ye aw ka député ye e bɛ se ka kɛ o y'aw yɛrɛ nɔ ye dɔw bɛ t'i telefɔni yɛrɛ ta aa ayi i b'a dɔw wele o kɛra ne yɛrɛ la ne b'a wele siɲɛ tan ni kelen groupe des patriotes ko la a yɛrɛ de ko ko k'a wele kan siɲɛ tan ni kelen k'a wele ko ma ko fo ka taa diɲɛ wuli ne ne tɛ ala an tɛ bɛn bɔlɔn la bilen janko ne k'a fɔ ko n bɛ telefɔni di e ma olu quand même k'u jɔ ɲinɛ k'olu bɛ kɛ fɛn ye député ye n'olu ne bɛ wote yan ne tɛ wote olu ye ne ka maa tɛ wote i bɛ sɔrɔ segu maa banna voilà ayiwa bafode an k'a kuncɛ sa o ye n'an k'a ma ko apr ale ni pcr ani umrda olu fana taara alliance la parti saba segu kɔnɔ
UM-RDA cɛn yɛrɛ la olu ni maa man ka taa alliance la mali kɔnɔ n'an ko indépendance US-RDA de don olu ko ko US-RDA olu de tɔgɔ yɛlɛma ko UM-RDA mais ne ye pɔnkɔya la US-RDA pour que o ka fɛn kana nɔgɔ mɔgɔw bolo u ye fɛn sɔrɔ ka don a la min bɛ danfara don ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ne olu ni maa taara ɲɔgɔn fɛ fanga ɲini na mali la u ye fɛn min kɛ ka kɔrɔ u ma se k'u lakana de donc u k'a lajɛ n'u ye minnu sɔrɔ o sɔrɔla n'u ma fɛn sɔrɔ a la a kana bal'u la dɛ nka maliden ɲuman ɲuman sɔrɔ o fɛ ale b'a ɲɛna o bɛ gɛlɛya dɔɔnin parce que modibo ma kɛ maa jindi ye jamana in kɔnɔ madu konate ma kɛ maa jindi ye a n'u jɛɲɔgɔn seyidu bajan ni amadu jikɔrɔninw hali bi mɔgɔw tɛ kɛlɛ kɛ n'o tɔgɔ ye ɔ n'aw taara o tɔgɔ yɛlɛma ala de ye olu ka baara ɲuman k'a lakana u kana nɔgɔ n'o tɛ olu ni maa si man ka taa ɲɔgɔn fɛ yan k'u bɛ jɛ ka muso in di olu de k'i bila olu de kan ka mɔgɔ bilasira
ayiwa bafode ɲininkali damadɔ bɛ n yɛrɛ bolo k'a fɔ sabu komi kanpaɲi ma dayɛlɛ y'a ye mɔgɔ minnu bɛ ka comment on appelle la pré campagne ka ɲɛbila baaraw kɛ waasa mɔgɔw ka danna caman ka kalata ye I ko caman bɛ boli ka jɔ la an ɲɛ bɛ sira kura dɔ château sugunin kɔfɛ sira ye dɔw ta bɛ lampadaire don na k'o mɛnɛ yɛrɛ ko sisan y'o kɛ waati yɛrɛ
sisan y'a kɛ waati ye u k'an ka fɛn min ɲininka sa député ka baara tɛ nin si ye o député ka baara tɛ nin si ye nka n'u y'a kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw garisɛgɛ dɔ de b'u kun mɔgɔw t'a yɔrɔ dɔn u b'o baara kɛ n'a bɛ mɔgɔ lafiya c'est bon kɛ mais u ka baara tɛ dɛ maa m'o wajibiya u ka baara ye min ye a b'o de wajibiya u kan n'o tɛ nin kɔni tɛ donc nin bɛɛ y'a ye n ma da n yɛrɛ la kuma tɛ n da n tɛ dannamaaba ye donc n bɛ nin kɛ ka n kɔkɔrɔma don n'o tɛ a ma s'o la o ɛ n'a fɔra anw ma sababu yan sisan ɛ ko a ye kɔrɔbala ɲini an b'a fɔ ka taa papiyew cɛ ka na papiyew tɛ taa cɛ ka na o bɛɛ b'o dɔn yɛrɛ ma mais n'i y'a ye i taara lampadaire don sisan i taara yen fɛ i taara morgue dɔ dilan yen i taara yen fɛ i taara kɔlɔn dɔ sen yen i ye nin kɛ tan bon aw ka baara de ye nin ye a ye hɔn fini na aw minnu b'a fini minɛ a y'a dɔn fini o t'a fɛ sa o tɛ san duuru k'a ye ɛɛ minnu bɛna d'a ma olu y'a dɔn donc a bɛna d'a ma hakilila dɔ de ko a y'a jija a kana bɛn kɔnɔ ni mɔgɔ ni bi n'i y'i bɔ an t'an bolo kɔnɔ ɛɛ a kojugu b'an ta la dɛ voilà a bɛ komi donso k'a fɔ k'ale bɛ jigin ba la ko ka ba mu hmm. i bɛ kungo de dɔn i tɛ ba dɔn dɛ o tuma ni bama y'i minɛ o kana bala i la dɛ n'i yɛrɛ ji woro taara n'i ye o fana kana bala i la dɛ o tuma an k'an jija bama kan'an minɛ ji woro kana taa n'an ye ɲɛ bɛ maa sama ka se fɛn caman ma hmm. mais ɲɛ bɛ fɛn dɔw ɲini n'i m'i yɛrɛ bal'o la a bɛ k'e de ma kasara ye ɲɛ b'a nɔ na ye voilà ayiwa bafode kuru bɛna se siyan na ka foli kɛ ka se an filɛbaaw ma sabu émission in kɔni a diya bɛ maa caman ye bon sani an ka fɛnw fo n bɛ fɛn dɔw de fɔ segu ye ne yɛrɛ sinsin bɛ min kan kosɛbɛ segu nɛnina yan tiɲɛ ka kuma jugu fɔ segu ma tiɲɛ maa o maa sera k'i da fa ka segu belebele nɛni segu dugu dɔrɔn tɛ dɛ hmm. segu n'a kabila bɛɛ don donc minnu wulila k'u bɛna soronali don olu n'a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen i tɛ maa min dɔn i tɛ se ka wuli ka t'o soronali don i bɛ se k'a fɔ a sɛnɛ dabila mais i ka wuli ka n'o soronali don ka tila k'a fɔ aa anw jɛɲɔgɔn tɛ dɛ ninnu de jɛɲɔgɔn don mais ka na siɲɛ fila ka n'o kuma fɔ olu ni maa maa jɛra segu a yɛrɛ la Ah, segu man ka kala t'u ye segu man ka kala t'olu ye mais ni campagne daminɛna an bɛn'o walawala donc bi ta an b'a an filɛbaaw an lamɛnbaaw an b'u fo mais u k'u hakili to nin yɔrɔ la ne y'a juru t'aw fɛ wa n b'a juru sara maa si tɛna ka na anw ka bon maa min ka dɔgɔyali ma o ka jɔ k'anw dɔgɔya diɲɛ bɛɛ y'a mɛn hali mali kelen dɔrɔn tɛ fɔ mali kɔkan fɔ continent wɛrɛw la ameriki o erɔpu o azi o bɛɛ y'a mɛn o k'anw dɔgɔya o bɛ fan min fɛ ŋunaba segu ka taa ŋunaba fɛ an n'an m'o kɛ an tɛ to ŋunaba kɔni fɛ voilà donc o ni minnu jɛlen don segu ka kɛlɛ ɲɛ ka se olu ma a n'a ma kɛlɛ wɛrɛ kɛ a ka kɛlɛ ɲɛ ka se olu kɔni ma awa an bɛ segu n'a lamini mali bɛɛ minnu tulo b'an kan na an b'u bɛɛ fo ale b'u ka jɛ ka dugaw kɛ wasa ala ka segu kisi eh, hɔrɔnkoloya ma ala ka mali kisi hɔrɔnkoloya ma ala k'an segi an yɛrɛ ma k'an kun an ta sɔrɔta kɔnɔ ala kana an ɲɛ yɛlɛ ka ko fɛn na fɛn min n'an bolo t'a sɔrɔ n'o tɛ o y'an kɛlen maa bisibasalen ye wa maa bisibasalen tɛ se ka foyi kɛ ko bisibasalen kɔ
an balima segu vingt-quatre lamɛnbaaw an ka foli b'aw ye bi an ka débat de cité kɛnɛ kan sabu ko suba ye min ta o bɛ ɲina mais a ye min den dun o tɛ ɲina dɛ maa min n'a ye segu nɛni ayiwa a kasa bɛ maa minnu na segu yan u dɔnnen don ayiwa ni campagne dayɛlɛla an